Ok. Ok, Dia dhíbh eh agus Lá breá brothallach athá sé agus tháimid ag em déanamh em do mí Márta dheineamar gealltanas chun green smoothie a bheith againn gach uile lá. Táim tar éis leabhar a léamh, Green for Life agus thá ooh. Caisearbháin. Táim just díreach tar éis Caisearbhán a fheiscint agus ní raibh sé sin ann cheana so beidh sé sin sa athbhríoch earraigh atháimid chun dhéanamh. Athbhríoch earraigh is a spring tonic and tá sé seo an Carghas chomh maith this is Lent so agus tá sé an earrach agus tá sé an am chun do chorp a ghlanadh amach ní hé ní haon gnáth earrach atá sé de gnáth san earrach tá gach rud gnóthach agus táimid ag brostú ag brostú agus ag iarraidh ullmhú don samhradh ach an mhalairt ag tarlú faoi láthair. Tá gach rud ag moilliú síos agus ag stopadh agus ag dúnadh suas agus tá sé saghas codarsnacht ann idir an gluaiseacht nádúrtha agus an gluaiseacht sóisialta is dócha. So táimid fós chun leanúint leis an gluaiseacht nádúrtha agus chun ár gcuid saol agus eolas a roinnt agus pé rud athá úsáideach in am mar seo ina bhfuil saghas laghdú ar an méid rudaí athá timpeall agus go gcaithfimid braithint níos mó ar an nádúr agus ar an flúirseacht athá taobh amuigh seachas istigh sa siopaí. So, inniu tosnóidh mé le neantóga. D'fhéadfaimis clár iomlán a dhéanamh ar neantóga agus actually ba bhreá liom é sin a dhéanamh but faoi láthair táimid just chun é a thaispeáint duit. Caithfidh mé just a rá libh, táim literally díreach taobh amuigh den doras. em. cúl dorais. Now, fiú má tá tú i do chónaí i gcathair agus tá gairdín beag agat, tá na rudaí a tháimid ag úsáid eh ar fud an tír seo, níl siad em. is rud coitianta iad, they're common plants and they're everywhere. Em. agus deirtear chomh maith go bhfuil an rud táimid a, táim ag úsáid mo láimhíní nua a fuaireas i Lidl's seachas, I mean d'fhéadfá look, just taispeánfaidh mé duit, you can grasp the nettle, you know, thá slite chun é sin a dhéanamh nach ndónn sé thú so it won't burn you if you grasp it because sé amháin nuair a ar a théann na hypodermic needles isteach ionat so nuair a bhriseann siad isteach i do chraiceann but em like nuair a tháim ag bhailiú ana chuid úsáidim láimhíní because fiú nuair athá tú ag déanamh an grasping. Tá sé, like, téann na, na, na dealg isteach em so it's the, it's the easy route, I haven't got my spring fingers yet anyway, maybe when, you know, when I've eh and, and em you'll notice like go bhfuilim ag tógaint just barr dos na neantóga, just, just an barr em because má dhéanann tú é sin, I gcúpla seachtain beidh barr eile ann, ní fiú, fiú níos lú, like seachtain, níl fhios agam, like just go tapaidh tagann barr eile air agus má, so that's why like just chun bheith bog leis because thá na fréamhacha lag agus thá sé fuirist go dtagann an neantóg ar fad suas i do láimh agus ansin ní bheidh an neantóg sin ann arís duit. I mean thá siad flúirseach but.

Aon rud athá go maith don fuil a glanadh thá sé thá detoxing action láidir aige, aici b'fhéidir, b'fhéidir is b'fhéidir thá neantóg baininscneach nílim cinnte fós so yeah thá sé lán le iarann, minearailí, thá sé go maith don bainne a mhéadú má thá tú ag beathú do leanbh.

nutrient dense. So eh le na cinn seo eh thá sé, ní féidir like, ní féidir an barr a phiocadh gan an préamh so tagann sé go léir suas. So sin an chúis gur thug mé em siosúr because ansin fágann tú an phréamh i do dhiaidh. Em tá i bhfad níos mó den samhadh anseo má tá Diarmuid ag bogadh liom. Éist na! Sin é sin.

an fuil a ghlanadh. Gach rud a phiocfaimid inniu beidh sé go maith don fuil. Gach rud den athbhríoch seo. Agus tá sé go maith freisin, an garbhlus go maith chun ceap magaidh a dhéanamh as do chara. An úsáid is coitianta do gharbhlus.

an ceann seo, níl sé ouchy an cíonn tú é, a stór? cos níl ach ceann amháin cíonn so tógfaidh mé na duilleoga duilleoga agus tógfaidh mé an barr anseo ehm oh yes I mean de gnáth ní thógfaí ceann athá ina aonar because thá sé just saghas what's that I look like maidir le na rialacha don for like the rules of harvesting sustainably harvesting gan ceann a bhailiú athá

So samhadh, an chíonn tú an samhadh ansan nó an gheobhaidh mé ceann eile? So chonaic tú an caisearbhán dandelion. Is dócha go chonaiceamar é but thá níos mó le bhailiú is dócha. Tá, bhfad níos mó agus déanfaimid é lá eile chomh maith because an samhadh inniu úsáidim é like níl sé saghas lárnach san athbhríoch really. Eh thá sé, bhíodh sé níos coitianta é a úsáid i cócaireacht em but cinnte thá sé go maith duit so is fiú like just eh look anseo cheana féin anseo just é a chaitheamh isteach. Bíonn like aithneofaí an an samhadh leis an look. Mummy.
Yeah.
Sin Samhadh.
Samhadh? Samhadh. Samhadh. Samhadh. Sin Samhadh é sin, an ea? Yeah. Taispeáin dom.
Agus thuas anseo tá. Samhadh. Samhadh. Just ar an bhaile anseo tá carnán caisil agus ní bheidh siad seo linn. Cassan. Beidh an Samhadh linn don samhradh ar fad. Cassan. Daddy.
Cassan. Agus tá siad ar fáil Cassan. aon gort. Cassan. But an stuff seo.
Ní bheidh siad, ní bheidh. Tá sé really just an earrach atá sé seo againn because, bhuel, I mean tá, tagann na bláthanna. Agus cad é? Carnán caisil. Carnán caisil. Wall pennywort a thugann siad air sa Bhéarla and just like.

anseo in ionad torthaí agus just é a fhágáil ann agus lig dó just suí ann agus sú isteach don uisce é, sú isteach an súlach ón stuff so let the water absorb the juices and just leave it sit and then you just drink that and you have a tonic, a very strong tonic, leave it overnight. Nó d'fhéadfaí é a bheiriú agus tae a dhéanamh. agus é sin a fhágáil ann overnight em thar oíche so but faoi láthair táimid chun an green smoothie a dhéanamh because that's definitely the funnest way to get your minerals so rachaimid isteach.